Malikura ye voix de l'amérique kan
An balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye tarata zuluye kalo tile mugan ani saba san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn aw bisimila an ka kɛnɛ kan an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan lamaga o donnen bɛ gawokaw fɛ yen nɔ nin waati in na ayiwa a yirala k'a fɔ ko kununko selifana tile la o waati la bolifɛn sennaanimafɛn dɔ o ye mugu minɛ nansaraw olu ka finitigiw dagayɔrɔ la u ka lakanaso o kɛrɛfɛla la an bɛna eh, fɛsɛfɛsɛli kɛ aw ye a ko kan jɛmukan kɔnɔna na sigikafɔ ani bɛn dilanni kumaw olu carilen don fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ mali jamana kɔnɔna na ayiwa an ka jɛmukan kɔnɔna na mali hijiden fɔlɔw olu nana washington dc voa soba kɔnɔna na ayiwa ka fɔ ɲɛna minnu n'u bɛ fɛ ka an lamɛn nin waati in na a b'an sɔrɔ an ka arajo siraw fɛ n'o ye fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila ye bamakɔ an'a lamini na ani fana n'aw bɛ fɛ k'an lajɛ jabaranin kan nin waati in na aw bɛ se k'aw connecte facebook kan an ka page min bɛ yen n'a bɛ wele ko voa banbara n'aw y'aw connecte o kan a b'an ye nin waati in na aw bɛ se ka jɛmukan in k'o lajɛ walima aw bɛ se fana ka taa an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o ye www voa banbara point com ye ka tɛmɛ ni kunnafoni ye eh, a jirala k'a fɔ ko eh, kunungo selifana tile la gawokaw fɛ yen nɔ lamaga o donna yen nɔ k'a sabu kɛ bolifɛn sennaanimafɛn dɔ o ye mugu minɛ nanzaraw n'u bɛ lakanali dɛmɛ la mali kɔnɔna na olu ka dagayɔrɔ o kɛrɛfɛla la kasim tarawele ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a ka kumakanw lamɛn
kunun lansara masuruna la gawokaw fɛ yen maa naani olu tun bɛ mɔbili jɛman dɔ kɔnɔ mɔbili min ni minisima maaw ka bugunnatigɛ bɛ a la minisima dagayɔrɔ min bɛ gawokaw fɛ yen ni ale bɛ pankurunjigi kɛnɛ na n'a bɛ fɔ a ma ko sipɛrikan faransi sɔrɔdasiw bɛ fan min fɛ mɔbili in kɔni taara tɛmɛ yen de fɛ jateminɛlikɛla minnu bɛ da la n'o y'a sɔrɔ olu ye mɔbili in to yen a ka tɛmɛ maa wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu ye sɔrɔdasiw ye olu kɔni ye mugu wuli u la a yera k'a fɔ ko mɔbili min don mugujugu tun b'a kɔnɔmaaw bolo o yɛrɛkɛra ni olu ye mɔbili in yɛrɛkɛlen kɔfɛ a yera k'a fɔ ko min ye faransi sɔrasiw ye olu ye degun sɔrɔ fɔɔ ka se sɔrasi wɔɔrɔ ɲɔgɔnna ma ɛsitoni jamana a yera k'a fɔ k'olu ka maa saba ko o joginna a la baarakɛla minnu bɛ yen olu maa fila o joginna min ye maa kelen wɛrɛ ye ale ye degun sɔrɔ ko in na faransi barikani olu ka yɔrɔ min bɛ kan in kɔnɔna na a yera k'a fɔ ko o minɛn caman yɛrɛkɛra mali finitigi wɔɔrɔ o fana ye gɛlɛya sɔrɔ ka kɛɲɛ ni mugujugu min pɛrɛnna a yɔrɔ la denmisɛnninlaka dɔw fana bɛ a la n'o ye sɔrɔdasiw denw ye o maa fila ɲɔgɔnna olu fana joginna grenadi minnu cira yen o pɛrɛnpɛrɛnni sen fɛ a yera k'a fɔ fana ko ma minan caman bɛ yen olu tiɲɛna mɔbili ale yɛrɛ kɛlen min ye maa kɔni o ni ma to a la minnu joginna u y'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔsow la faransi sɔrɔdasiw olu kɔni taara n'u taw ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na ani ɛstonikaw minisima fana ale ye wuli ka jɔ kɛ yaasa maa minnu bɛ n'olu ye degun sɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min waleya in kɛlen kɔfɛ banbaanciya wale kɛbaa ninnu kɔni saki fila o yera u kɔfɛ mugujugu tun bɛ dɔw kɔnɔ min ye marafakisɛw ye olu fana tun bɛ yen ka taa se bɔnbɔn pake kelen ale ni bisiki ma o bɛ ka kɛ gawo mara la waati min korokaw fɛ mali finitigiw olu ye mugujugu pɛrɛn dɔ sama ka bɔ dugukolo o jukɔrɔla la o waleya kelen ɲɔgɔnna o kɛra duwansa yanfan fɛ sabula nin waati la mali finitigiw kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ yaasa maaw n'u bolominɛnw bɛ se ka lakana cogo min segu ale ni mɔpti mara la wulikajɔ in kɔni tolen don senna yaasa lafiya o bɛ se ka na cogo min mɔni baaraw cikɛ baaraw ale ni baganmaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na nin waati in na G5 Sahel ale ye ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ général euh, Umaru Namata Gazama ni niger jamana u ka finitigiw ɲɛmɔgɔyaso o dankanya o b'a bolo ayiwa ale ye general hanena ould sidi ni moritanikaw ka generalba don a y'o o nɔrɔ bila n'ale tun bɛ g5 ɲɛmɔgɔya la kabini juillet kalo tɛmɛnin na san ba fila ani eh, tan ni segin wagati la mohamɛd ture bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a ka kumakanw lamɛn Finitigiw ka fɔ la Umaru Namata Gazama ni ale de ko don baara waleɲumandɔn laɲini na jihadisi jɛkulu Boko Haram kɛlɛliw kama tun kɛra finitigi jalatigiba ye General de brigade janvier kalo o san ba fila ni tan ni wolonfila la yanni a ka sigi i n'a fɔ Niger jamana cɛdenw ka kɛlɛmasa dankan ye san ba fila ni tan ni segin la a sigili saheli jamana finitigiw kulu G5 ɲɛmɔgɔya la kɛra yanni a jɛkulu ka septembre kalo nata lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ɲɔgɔnye lakana farafina tilebiyanfan jamanaw ka nafasɔrɔsira jɛkulu tan ni duuru n'o ye sedeyawo ye g5 sahɛli ni farafina saheli jamana duuru jɛkulu don moritani mali nizɛr burkina faso ani chad ye u ka jamana finitigikulu farankali lakuraya san ba fila o ni tan ni wolonfila la min cɛdenw barkan olu bɛ wulikajɔ la jihadisiw kama sahel kɔnɔ a sigili sumara ka tugu fodɔn dankari min kɛra u ka dagayɔrɔ kama sevare sigida la mɔpti mara la san ba fila o ni tan ni segi la nka a cɛdenw hakɛw kan ka se fo maa ba duuru la o kɛwalew kɔfɛ a jɛkulu cakɛda yɛlɛmana bamako
nin tɛmɛnen kɔfɛ mali hijiden fɔlɔw olu sen donna makan kɔnɔna na ayiwa mariam tarawele ale ye dɔtɛr yaya tarawele sɔrɔ ka ɲininkali k'a la dɔtɛr yaya tarawele ale dalen don dannaya voyage mɔgɔw ka hijidenw kan ka taa n'u ye an k'u ka kumakanw lamɛn hiji kɔni san o san don wajibi fana don a se mana kɛ mɔgɔ minnu ye ɲinan ta kɔni o ye ka hijidenw jati minɛ yanni makan taa cɛ caman bɛ yen nɔ jabɛti b'u la tension b'u la arthrose b'u la an b'o bɛɛ déceler depuis yan ka sɔrɔ ka u bila sous traitement ka caman ta régulariser yani voyage don cɛ depuis an ye o système daminɛ an bɛ ka lafiya hiji kɔnɔ bon n'an sera fɛnɛ Makan an bɛ conseil di mɔgɔw ma surtout sisan an bɛ wagati min na an bɛ ka conseil di mɔgɔw ka jiw min parce que hijiden bɛ ban ka ji min ko pour que n'a taara eh, misiri kɔnɔ a kana wuli ka ɲɛgɛnɛ kɛ tuma bɛɛ jusqu'à seliji kura ta donc o bɛ ka na ni kɔlɔlɔ caman a bɛ ka caman sɛgɛn donc an b'u bila ka dumuni kɛ ka ji min k'u fa Parce que an bɛ Médine étape de la an ma taa Makan fɔlɔ. Dabali wɛrɛ jumɛnw tigɛlen don aw bolo walasa ka se ka lafiya di maakɔrɔw ma minnu ni olu sen kɛra ɲinan hiji taga la aw ka jɛkulu fɛ? An ye lisiw bɔ déjà depuis Mali la, an y'u lisi ninnu k'u fɛsɛfɛsɛ tuguni k'a lajɛ arthrose bɛ mɔgɔ min na n'o ye kololabanaw ye, tension ni jabɛti bɛ minnu na ka u bɔ ɲɔgɔn na, dɔw ye tension tɔ ye, dɔw ye tension ni jabɛti b'u la k'u bɔ ɲɔgɔn na, ni Ala y'a kɛ an ɲuman sera Makan

ko dɔw bɛ ban fura tali ma n'u sera hiji kɛnɛ kan aw dela k'o gɛlɛyaw sɔrɔ wa an bɛ bɛn n'a kelen kelenw ye kuma dɔw la dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i ma tugu olu kɔ ka kuma misɛnni kɛ a ka gɛlɛya n bɛ tugu kɔ de dɔw bɛ fura tali daminɛ a b'a bila don o don an de bɛ tugu kɔ i ye fura ta don a b'a e ne kun ɲinana an bɛ boli boli de la hijidenw kɔ dɔrɔn a ka ka dɔgɔn mɔgɔ fila saba de ka teli ka kɛ bɔn olu de repérélen don n bolo yɛrɛ vraiment ça va maintenant maa joli hakɛ b'i ka jateminɛw kɔnɔna la furakɛli bolo ma salon n nana ni maa kɛmɛ saba ani maa bi duuru dɔɔni bɔn ɲinan fɛnɛ n be maa kɛmɛ saba ani maa duuru maa naani jati la n be yan nɔ ni maa kɛmɛ fila ani maa bi wɔrɔ maa kelen de a tɔw be mali la olu bena le vingt-cinq o de b'a dafa kɛmɛ saba ni duuru ɲɔgɔn na walasa hijikɛla minnu b'i bolo ye u somaw ka se ka hakilisigi sɔrɔ mali kɔnɔ ni waati in na ani maa o maa minnu ni olu b'a fɛ ka ye san wɛrɛ ta la minnu somɔgɔw be mali la a k'a f'u ɲɛna wa hijiden fɛn fɛn kɔni bɛ dannaya voyage la bi o k'u da ka sunɔgɔ baasi foyi t'u la u k'u ka somɔgɔw wele k'u ɲininka dumuni kɔni a bɛ i n'a fɔ i bɛ Bamakɔ i mago bɛ fɔyɔ de la wa basi hali su in na an ka surafana kɛra basi ye i b'a fɔ k'i bɛ so problème foyi t'an fɛ yan mais n bɛ conseil min fana di minnu bɛ fɛ k'u yɛrɛ ye san wɛrɛ nata jama la u k'u jija u ka mɔgɔkɔrɔbaw si jateminɛ n'i bɛ fɛ k'i fa tɔgɔ sɛbɛn hiji la i ka jateminɛ kɛ n'a si taalen don kosɛbɛ hiji baara bɛ gɛlɛya a bolo mais fɛɛrɛ b'anw bolo la Makan yan Parce que wotoropusilaw ka société dɔ bɛ yen o n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni mɔgɔkɔrɔba dɛsɛlen b'an bolo n'an sera Makan an b'u bila olu ka bolo kan u b'u ta wotoro la u ka tawafu bɛɛ kɛ sans problème o tɛ taa musaka kunkurunnin kɔ o musaka mɔgɔw ka se k'a fara u ka hijidenw ka wari kan halisa ka kɛɲɛ ni hijidenw ka nin koɲa in ye eh, an balimamuso jɛnɛbu keyita n'ale bɛ baara kɛ mali arajosoba la ORTM na n'a bɛ yen nɔ hiji kɛnɛ kan ORTM tɔgɔ la ale fana y'a ka seereyaw n'a ka hakilinaw di Mariam Tarawele ma an k'a ka kumakanw lamɛn. silamɛya de ka di mɔgɔ camanba de bɛ ka ɲɛba fɔ i n'a fɔ chinois i n'a fɔ japonais fɛnɛw fo ka taa se mɔgɔ caman camanba ma hali minnu yɛrɛ tun tɛ silamɛya dɔn u nan'a ɲini k'a dɔn bon o b'a yira k'a fɔ an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ye a ye kɛlɛ min kɛ a tun kɛra a kɛlɛ la barikaba de bɛ silamɛya la. i siɲɛ fɔlɔ ye i ma gɛlɛya sɔrɔ kɛnɛya ko la i ma gɛlɛya sɔrɔ dumuni ko ta fan na hali dugu yɛrɛ ka se k'i yɛrɛ ɲɛnabɔ siraw la i taa yɔrɔ n'i sigiyɔrɔ i ma gɛlɛya sɔrɔ o la ayi ma gɛlɛya sɔrɔ ka d'a kan an bɛ dɔgɔtɔrɔ min bolo dɔgɔtɔrɔ jolen don dɔgɔtɔrɔ faamuyalen don banabagatɔ ni dɔgɔtɔrɔ cɛla mun b'a a tɛmɛ i ka kumakan duman dɔktɛri nin filɛ n'a yɛrɛ y'i ye kaban a b'i kɛ cogoya min na hali n'a sɔrɔ bana gɛlɛn b'i la a b'a ta ka bɔ i kan parce que a b'i kunbɛn cogoya min na o bɛ camanba ta ka bɔ i ka bana la bi hiji nin kɛnɛ bɛ bɛnkungo de dugu barikalenba de don bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛlɛ ti yan wɔyɔ ti yan parce que n'i y'a jateminɛ nin ye ka mɔgɔ caman camanba de fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɔ yɔrɔw tɛ kelen ye dɔw bɔra bamako dɔw bɔra segu dɔw bɔra sikaso dɔw bɔra gawo agence ka ca mais min ye danaya ta ye an bɛ ɲɔgɔn kan yan an kɛlɛ tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ an bɛ tulon kɛ ka yɛlɛ kɛ an bɛ dumuni kɛ an bɛ daraka dun an bɛ tilelafana dun surafana dun ka taa. O kama e bɛ welewele jumɛnw di balima silamɛw ma minnu bɛ hiji kɛnɛ kan yen n'u bɔra Mali la walima n'u hali u bɔra diɲɛ fan wɛrɛ n'u bɛ an ka kan mɛn. An ka ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn minɛ ye waajibi de ye bɛɛ n'i ka lamaracogo de don bon an bɛ nin dugukolo min kɔ kan n'o ye madina barikalenba in ye an kuntigi da yɔrɔ kisi ni nɛɛma b'a ye n'a ka sahaba tɔw bɛɛ lajɛlen ee ala mɔgɔ tɛ ala deli ka n'a fɔ k'i bɛna kɛlɛ kɛ dɛ k'i bɛna mɔgɔ kɔrɔfɔ kɛ dɛ mɔgɔ tɛ ala deli k'a fɔ k'i bɛna kalabanciya wɛrɛw kɛ n bɛ min fɔ hijiden bɛɛ lajɛlen an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛ nin ye kɔrɔbɔli de ye k'an lajɛ an wajibiyanin bɛ ka ɲɔgɔn kun an wajibiyanin bɛ ka ɲɔgɔn bonya an wajibiyalen bɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la an mɔgɔ naani de bɛ bila chambre kɔnɔ bɛɛ n'i ka lit an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ an kana ko dɔ kɛ ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to an ko bɛ to ɲɔgɔn kɔnɔ
ka kɛɲɛ ni diɲɛ kibaru ye nizeriyakaw fɛ yen nɔ eh, finitigi eh, fila olu fagara marifatigi dɔw fɛ eh, jamana kɔgɔduguyanfanfɛ yɔrɔ o fanfɛla la yɔrɔ min n'a kɛlen bɛ an bɛ don min na i ko bi bandiya o jabala ye kosɛbɛ ka sabu kɛ fagali juguw ani mɔgɔ minɛw ani bagan suɲɛw ani fitinɛ kow caman ni eh, sitanɛ kow caman eh, finitigiw olu ka ɲɛmɔgɔyaso a ka fɔ la nizeriya kelen in na kalo fila a ka fanga tali kɔfɛ jamanakuntigi muhamad buhari ale ye bi tarata in na a ka masayaso mɔgɔ minnu n'u a sugandilen tun b'a fɛ u tɔgɔw bila ka taa u ka wasabulon filanan o kɔnɔna na o mɔgɔw fɛ yen nɔ ahmed lawan ale ye minisiri ninnu bi naani ani saba ɲɔgɔn na a y'u u tɔgɔw u lakodɔnya ayiwa a ka kan ka jalatigɛli a tɔgɔ ninnu ka kan ka jalatigɛ eh, fɛn min ye u ka soba tɔndenw olu ye o fɛ ayiwa an b'a ɲini aw fɛ an bɛna tulo geren bɔ kɛ nka aw kana taa kunnafoni tɔ bɛ an bolo k'a fɔ aw ɲɛna

ɲɛ tan ani wolonfila tɛmɛna ni sanga tan ani naani ye an balimaw k'a fɔ aw ɲɛna halisa aw bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ eh, studio tan ani wɔɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba la minnu bɛ fɛ k'an lamɛn halisa k'a fɔ aw ye aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka radio siraw fɛ n'o ye fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila bamakɔ an'a lamini na ani an ka radio partenaires fɛ Mali fan tan naani bɛɛ ani jamana kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen na ani fana ni minnu fana bɛ fɛ ka an ye jabaranin kan ka jɛmukan in lamɛn u bɛ se ka connecter nin waatinin na u b'u bila nɛgɛ kan eh, fiɲɛ sira fɛ n'o ye eh, Facebook ye an ka VOA eh, Bambara o page kan walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye www.voabambara.com ye ka tɛmɛ ni kunnafoni ye ɛɛ kumaɲɔgɔnya yaasa ka se ka bɛn labɛn o baaraw olu bɛ senna olu kurunbonkari la ayiwa yala nin kɛnɛ ninnu olu bɛna sigi k'a sɔrɔ amadu aya sanɔgɔ ale ka kiri ma tigɛ yafa ma k'a ma a da ma don kuma la u ka ɲɛfɔli kɛ wa modibo danbele ka sɛgɛsɛgɛli bɔr'a kan bi ale ye ɲininkali kɛ maître cheikh oumar konare la o ye soronadonnikɛla ye ka bɔ bamakɔ an ka u ka kumakanw lamɛn ŋunuŋunu kumaw de don ne kɔni dalen tɛ a la a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ni jamana mɔgɔ bɛɛ jɛra pour que a ka kuma jamana problɛmu kan a ka ɲi a ka kuma problɛmu yɛrɛ bɛɛ la source kan n'o ye sɔrɔdasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ye parce que o kɛlɛ in o liyelenba de don mali sécurité bɛ dépend o la kosɛbɛ a jateminɛ béret rougew ye eh, béret vertw attaqué Béret rougew bɛ ka juger béret vertw bɛ ka juger or n'i y'olu bɔ armée la tɔ tɛ to a la bilen donc jɔn de bɛna taa kɛlɛ kɛ sisan pendant ce temps jamana yɛrɛ sécurité menacélen don fan bɛɛ fɛ sanɔgɔ ni a nɔfɛmɔgɔ tɔw bɛ bolo la hali bi sariya ye wagati minnu fɔ a wagati a tɛmɛna u ye mun de fɔ aw ye foyi an kɔni sigilen don dɔrɔn foyi ma fɔ an ye an t'a dɔn kiri bɛ kɛ waati min n'a ma ye k'a fɔ ko eh, sigikafɔ bɛɛ bɛna kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bi est ce que nin ko in kan ka bila kɛrɛfɛ wa a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye donc a ka ɲi ni dialogue bɛ kɛ dialogue ka kɛ pour que bɛn bɛ se ka na armée kɔnɔ pour que ka se ka sécurité renforcer mali la n'a fɔra k'o kuma tɛ fɔ bon ne tɛ d'o la fo n k'o kɛlen ye ni da ma don o la furukufuruku min bɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o furukufuruku tɛ ban ni da ma don la n'a fɔra ko mali ka continuer k'a ka sɔrɔdasiw kiri pendant que mali bɛ guerre la ne yɛrɛ ka jate la o tɛ fɛn ɲuman ye donc da kan ka don a la de pour que mali yɛrɛ sécurité bɛ se ka renforcer ni o ko ye cogo min na donc nafaba de b'o kuma na dialogue inclusif kɔnɔna na ni mɔgɔ min ko k'a kuma tɛ fɔ bon ŋunuŋunu de don ko sigira dialogue kɛnɛ de kan mɔgɔw de b'a dɔn u bɛna min fɔ sera aw ma wa walima aw yɛrɛ ye hakilila ta k'a yira u la k'a fɔ aw kɔni bolo a kan ka kɛ wa bon anw ye sanogow ka avokaw ye mais a bɛ se ka kɛ u tɛ passer anw fɛ pour que ka se ka sanogow ka mɔgɔw lamɛn ɛ mun na u tɛ passer sanogo yɛrɛ fɛ il n'est pas encore condamné c'est un citoyen u bɛ se ka passer ale yɛrɛ fɛ u bɛ se ka passer béret rougew ɲɛmɔgɔw fɛ mun ko rebɛliw kan ka na CMA mɔgɔ n k'olu b'a la n'u bɛ fɛ ka mɔgɔ min inviter u bɛ bɛɛ yɔrɔ dɔn n'u bɛ passer mɔgɔ min fɛ dɔrɔn u ka lettre ci i ma walima u k'i wele téléphone na. N'an ye Sanogo ta fɔ an hakili bɛ taa Mali ka jamanatigi kɔrɔ ATT la an hakili bɛ taa Musa la ninnu bɛɛ da donlen Mali ka sigikafɔ kuma la a bɛ se ka na ni ɲɛda kura jumɛn ye jamana marali cogoya ma bi. Ne bɛ dugawu de kɛ dialogue ka kɛ bɛn ka kɛ Mali taabolo kuraw kan pour que Mali bɛ se ka lafiya cogo min na mɔgɔ o mɔgɔ da bɛ mana don ko in na n'o proposition b'o tigi bolo n'o bɛ se k'an bɔ crise kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a tigi ka se ka lamɛn mɔgɔ man dɔgɔ mɔgɔ man bon jamanajɔ ma
ka tɛmɛn ni nin taabolo kelen ninnu ye n'o ye sigikafɔ ani kumaɲɔgɔnya fasojamaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa yafa bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ma cogo min na ka bɛn labɛn ayiwa a jirala k'a fɔ ko ɲɔrɔn du sahel kaw fɛ yen nɔ olu fana ye kɛnɛ sigi ka ɲɛfɔli kɛ u ka fasojama ye kasim tarawele a b'a ɲɛfɔ an k'a ka kumakanw lamɛn front patriotique jɛkulu ale ye munumunu saalo dɔ daminɛ an ka jamana kɔnɔna na kabini juin kalo tile mugan sigikafɔ o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ n'u sera sigida o sigida la min ye sigidalamaw ye kuma bɛ di olu yɛrɛ ma degun min bɛ u kan u bɛ se ka o dantigɛ cogo min ɲɔrɔnkaw ta o tun ye kari tɛmɛnen ye sekuna sila ɲɔrɔn farali ɲɔgɔn kan jɛkulu olu ɲɛmaa ye ale ye siniɲɛsigi ye denmisɛnw de waati la an ka ɲɛmɔgɔw tun y'a ɲini k'a fɔ gɛlɛya bɛ lekɔlikaramɔgɔ ko la ko lekɔlikaramɔgɔ dɛsɛ b'an na an b'o kɔnɔna na u ye lekɔlikaramɔgɔ bi wɔɔrɔ ni dɔw lataa ni lekɔlikaramɔgɔ bɛ taa u b'a fɔ a diyara i ye o a ma diya anw bɛ muter u bɛ taa bamakɔ u bɛ papiye sɛbɛn ka na caman u bɛ muter o gɛlɛya b'an kan donc il faut que fanga k'a lajɛ ɲɔrɔn barosigi sen fɛ degun fɛn o fɛn bɛ ɲɔrɔnkaw kan u y'u da don a bɛɛ la ka se u ka jiko ma sekuna sila ale ye amip ɲɛmaa ye ɲɔrɔn kɔnɔna na guvɛrɛnɛman b'a la ka kɛnɛya nati nin ji filɛ hali mɔgɔ tɛ nin ji di i ka bagan ma n'a nana de a filɛ a bɛ bidon kɔnɔ somatɛki mɔgɔ b'a la ka ji min d'an ma nin ji jugu in a y'a minɛ a k'a la ni ji wɛrɛ t'an bolo n'an b'a min a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan anw ka quartier kɔnɔ dɔ y'a min a taara dɔgɔtɔrɔso la hali sisan a filɛ dalen a ji in bolo ne yɛrɛ y'a min y'a fɔnɔ mɔgɔw y'a min a ye kɔnɔdimi bil'u la donc somagep mɔgɔw b'a la ka mɔgɔw bana donc an k'a fɔ a ye n'a t'o kalama ɲɔrɔnkaw y'a yira fana k'a fɔ sɔrɔ o kɔni dɔgɔyalen don da dumuniw tun bɛ sɔrɔ ala ni buye ale ka magasinw sababu la o bɛɛ lajɛlen datugulen don mohamɛd sibi ale bɛ dɔ fɔ an ye o ko la kɔmɛsi sira fɛ bamakɔ tun bɛ na tulu san yan bamakɔ tun bɛ safinɛ san yan bamakɔ tun bɛ fɛn bɛɛ san yan mɛ kabini premier minisiri min tagara bubɛyi mayiga an fa a ka magasinw datugu o don ni bi cɛ gɛlɛya nana ɲɔrɔn yan an bɛ fɛn bɛɛ san gɛlɛya la fɛn bɛɛ jɔra an b'a fɛ guvɛrɛnɛma a k'o ta en compte jagokɛla minnu bɛ ɲɔrɔn kɔnɔna na fɔ ko faso ɲinalen don olu kɔ mohamɛd ture ale ye sinakodɛm ɲɛmaa ye ɲɔrɔn kɔnɔna na an b'a mɛn telew la nin yɔrɔ in na gouvernement ye million duuru minnu ma u ye million tan di minnu ma ka artisan ninnu kɔfɛ fɛn tɛgɛ minnu dɛmɛ mɛ ɲɔrɔn anw b'a ye an yɛrɛ ko finalement est ce que anw ye maliyɛn yɛrɛ kɛ mali ma minan ko yɛrɛ de o ye kelen ye n'a sɔrɔ ni wari bɛ na n'a bɛ se ɲɔrɔn yan anw t'a kalama an m'a ye fana an m'a kuma mɛn an politicienw ɲɔrɔn yan ni eli la coïncidence kelen a tɛ plasɔn na degun minnu bɛ ɲɔrɔnkaw kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ bi bolomayɛlɛma yɔrɔ fosi tɛ u bolo u bɛ se k'u ka baaraw kɛ yɔrɔ min na o dun b'a to u ka denmisɛnw olu ka tungalataa o bɛ to sen na baro simaga ale ye recotrade ɲɛmaa ye ɲɔrɔn kɔnɔna na an ka denmisɛnninw u bɛ tagama i ye kalan kɛ i tilala i ma baara sɔrɔ i bɛ taa fɛn ɲini a caman bɛ sa ji kan mɛ n b'a ɲini gouvernement bolo u k'an dɛmɛ ni ala yɛrɛ ye u ka projet baw nati an fɛ yan odik tun b'an bolo ɲɔrɔn yan opération mil kaarta a ye ɲɔrɔnka den bɛɛ don baara la mun kɛra chauffeur ye o kɛr'o ye mun ka kan ka kɛ comptable ye o kɛr'o ye i tun tɛ ɲɔrɔnka den ye k'a bɛ taa extérieur la o waati la o fɛrɛmɛra ɛ kɔw b'an bolo yan n'a sera ka dilan ka barajiw dilan an ka denmisɛnw bɛ taa min u tɛ taa yɔrɔ si. wa barosigi in kɛra sababu ye premier ministre ka maa min bɛ yen n'o ye sidi mohamɛd jawara ye ale fana ye laseli kɛ kɛnɛ kan yen baro kuncɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra forum ale yɛrɛ ɲɛmaaba fɛ ni o ye bubu dukure ye. waleya minnu bɛ se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila ka se nɛgɛ ɲɛ tan ani seegin ma aw ye voa afiriki lamɛn fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila sanfɛ bamakɔ an'a lamini na voa afiriki san wolonfila bɛnbaliya kɔfɛ dugutigi o ɲinini na ɲafunkekaw fɛ yen nɔ ayiwa fasojama bɛnn'a la ka dugutigiya segin gata o fa o ka denbayalamɔgɔw olu ka cɛkɔrɔba o cɛmɔgɔba ma seku mayiga ale b'a ɲɛfɔ ɲɛna an k'a ka kumakan lamɛn kabini 2012 dugutigi ma se ka sɔrɔ ɲafunke la k'a sababu kɛ bɛn ma se ka kɛ dugutigibulon yɔrɔ la n'o ye gatalakaw ka du ye 2012 dugutigi min tun bɛ yen nɔ ale banna a dɔgɔkɛ minnu tora olu ma se ka bɛn min bɛ se ka sigi a nɔ la u taara justice la moti bamako nka bi u yɛrɛ ye ɲɔgɔn faamu u nana faamaw fɛ yen n'o ye préfecture ye bɛn la k'a fɔ ko ayiwa k'u ye kɛlɛmisɛnnin bɛɛ dabila ka dɔ lasigi min ye baba ali gata ye amiri julabugu ale ye conseiller ye an k'ale ka kumakan mɛn nin dugutigi sigi ko in na dugutigi sigibaliya nin ɲɛfunke kɔnɔ yan a kɛra degunba de ye anw bolo an minnu ye conseiller ye ka sababuya kɛ nin wale caman bɛ yen o tɛ se ka fɔ chef coutumier yɛrɛ kɔ a bɛ fɔ min ma ko dugutigi yɛrɛ i y'a faamuya donc anw yɛrɛ minnu ye conseiller ye a degun kun b'anw kan kosɛbɛ parce que tɔɲɔ de don dugu la ayiwa an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na alhamdulilayi rabil alamina ni k'a fɔ k'a fɔ ko dudenw yɛrɛ sera ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ka bɛn sɔrɔ u ka waleyaw la i y'a faamuya ka se faamaw fɛ yen nɔ k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko bon ko an yɛrɛ jɛnna n'a ye bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na bi dugutigiya ka sigi i y'a faamuya fo ka bɛn yira an ni ɲɔgɔn cɛ a diyara n ye a bɛnna n ma an kɔni an b'u fo vraiment k'u waleɲuman dɔn parce que la première des choses o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko bon ko nin wale in yɛrɛ kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ de sera ka bɛn a la ka se eh, eh, fanga tigilamɔgɔw fɛ yen nɔ k'a f'u ɲɛna ko bon ko an bɛnna ko la ayiwa vraiment o kɛra kunnawolo yɛrɛ de ye sabu degun yɛrɛ de kun b'an kan o kɛn bɛ ka degunba yɛrɛ de bɔ anw kan sisan bi tarata don in zuwɛn kalo mugan ani saba ɲɛfunke ye dugutigi sɔrɔ o kɔrɔ de ye ko sobundu dugu bi duuru ani kelen u bɛɛ sera ka faama sɔrɔ an hakili la a na se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛmisɛnnin caman ani dugukolo kɛlɛ min bɛ ɲɛfunke kɔnɔna la k'a caman nɔgɔya an bolo seku mayiga ka bɔ ɲɛfunke ka ɲɛsin voa ma n'i mana tɛmɛ ka taa kayikaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ ko sugu jenini sababu la minnu feerekɛla minnu ka butigiw jenina olu bɛ nisɔngoya wuli ka jɔ la an ka isa bacili ale ka kumakanw lamɛn a kan kayi suguba yɔrɔ min ni a jenina yen jagokɛlaw degun min bɛ u kan u m'a dogo brema jakite polisiw damadɔ de bɛ na sisan k'a fɔ k'an ka datugu bon an kɔni an bɛ min ɲini autorité fɛ ko jumɛn na u b'o fɔ bon ko maire ko ko sugu mɔlen don k'a mɔgɔ poids min b'a la k'a tɛ se an kɔrɔ musa keta bon n'a fɔra k'a fɔ an ka jigi ye sugu min fana ye ala kɔfɛ k'a fɔ ko o fana ka tila k'a minɛ commerçant détaillant olu ka ɲɛmaa ni o ye solomani jara olu ka laɲini ye mun ye maaw ka se k'u ka feere kɛ nin seli ɲɛkɔrɔla in na kasara in barika bonyara kojugu mɔgɔ si tɛ yen dɔrɔmɛ kelen dira min ma ni jula kelen kelen bɛ yen i b'a sɔrɔ min taara juru ta k'a ka yɔrɔ retaper soit min ka wari tɔni kun b'a bolo u y'u ka yɔrɔninw dilan donc u b'u sigi a kɔnɔ u bɛ musakaw ɲini bon n'a fɔra ka kɛ cogo façon la a bɛna ni gɛlɛya wɛrɛ ye quoi gɛlɛya bɛ fara gɛlɛya kan kun jumɛn de la a fɔra maaw kana feere kɛ nin sanfɛla in na adama gindo ale ye kayi commune urbaine maire ye sanni feere mana wuli seli de setɔ don n ko jama de bɛ caya sanfɛ o tɛ sɛbɛn ma kɔnɔ n'a bɛ eh, investissement ko la an bɛ obligé k'aw lakana hali n'a man d'aw ye an tɛ mɔgɔ si autoriser ka yɛlɛ an y'a fɔ commissaire du premier arrondissement ye mɔgɔ si tɛ baara kɛ yen parce que urbanisme ka conclusion c'est clair directeur y'a fɔ a ka ministre ɲɛna a kɛra gouverneur ɲɛna a bɛ ci de dɛmɛ minnu ni olu nana olu lahalaw bɛ cogo jumɛn na adama gindo bi bi na o ye adp ka dɛmɛ ye miliyɔn tan ani waa kɛmɛ ani chambre de commerce direction ba bamakɔ olu ka delegation nana miliyɔn kelen officiellement an bɛ min kalama olu fila ye maa kɛmɛ saba ani dɔ olu bɛɛ lajɛlen de ka yɔrɔ tiɲɛna nin tadon in senfɛ a kasabi n'i ye a jateminɛ a bɛ t'i jɔ mun ye sefa wari o miliyɔn kɛmɛ duuru ma isa bacili kayi radio rural voa afrique o tɔgɔ la ayiwa an ka farikolo ɲɛnajɛ o kɛnɛ o sigi siyaka tarawele ale bɛ kunnafoniw olu walawala an ye an k'a lamɛn
basikɛti sanfɛ celi o bunagun kan farafinagun kan o ɲɔgɔndan tako fɔlɔ min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ afrocan quart de finale ɲɔgɔndanw bolodalen don bi tarata zuyekalo tile mugan ni saba ani sini araba zuyekalo tile mugan ni naani palais des sports salamatu mayiga la bamakɔ ɲɔgɔndan in hakilinajigin na a daminɛna zuyekalo tile tan ni kɔnɔntɔn tɛmɛnen jumadon a bɛ to senna fo kari nata zuyekalo tile mugan ni segin farafinna jamana tan ni fila de bɛ k'u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na min ye mali ye jatigi ale bɛ karidefinali kɛnɛ kan ka ban mali ka ɲɔgɔndan fila min tɛmɛna pulu kɔnɔna na olu bɛɛ tanna nɛgɛ ɲɛ tan ni segin waati ɲɔgɔndan min bɛ nale o fana bolodalen don ka bila nɛgɛ ɲɛ tan ni segin waati la ko labɛnnaw ka fɔ la o kun walasa malidenw ka se ka to ka bɔ ka caya ka samatasɛgɛw senkɔrɔmadondon n'an bɔra basikɛti sanfɛ celi o kɛnɛ kan an bɛ kuma ɲɛsin sisan senantolantan ma Farafinna gun senantolantan ɲɛmaayaso CAF Confédération africaine de football ale ka ɲinan saison 2019 2020 ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ Mali club fila de bɛna ye o kɛnɛw kan Ligue africaine des champions kɛnɛ kan Stade malien de Bamako bɛna ye yen Joliba Athletic Club ale bɛ Mali jɔyɔrɔ fa kupu CAF la tour préliminaire ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ ale n'o ye tagali ye stade malien de bamako ale ni guinée horoya AC de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ utikalo nata kɔnɔna na a tile kɔnɔntɔn tile tan walima a tile tan ni kelen kɔsegini ɲɔgɔndanw o bɛ tan utikalo kelen kɔnɔna na a tile mugan ni saba tile mugan ni naani walima tile mugan ni duuru ɲinan san in na min ye joliba athletic club ale tɛna tour préliminaire ɲɔgɔndanw tan togo jamana club min tɔgɔ ko fiɔkpo ale ni liberiya o club min tɔgɔ liscr olu fila ka ɲɔgɔndan min mana sebaya sɔrɔ taga ni ka segin na ale ni joliba athletic club bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɔfɛ o ɲɔgɔndan tagali n'o ye ale ye o bɛ tan sɛbtanburu kalo nata tile tan ni saba walima tile tan duuru ɲɔgɔndan kɔseginni n'o ye returu ye o bɛ tan sɛbtanburu kalo nata o tile mugan ni wolonfila walima tile mugan ni kɔnɔntɔn ka kuncɛ sennantolatan bonda kunkan halisa ka kuma sisan mali sennantolatan federasɔn ɲɛmɔgɔyaso kura o sigili ko kan ɲɛmayaso kura in ka kan ka sigi utikalo nata tile mugan ni kɔnɔntɔn n'o kɛra u bɛ dan sigi konɔr ka baara la konɔr ka baara bɛ kuncɛ utikalo nata tile bisaba ni kelen konɔr hakilinajigin na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen don min sigira fifa diɲɛ sennantolatan ɲɛmayaso fɛ mali sennantolatan gwɛlɛya banni kama a sigira kabini ba fila tan ni segin san o janviye kalo la nka an be don min ko bi cɛbɔ si ma tɔgɔ di fɔlɔ mali sennantolatan federasiyɔn jabala la ko a bena federasiyɔn kura in ko a bena ɲɛmaya ɲini hali n'a y'a sɔrɔ o tɔgɔ dili dan ntɛnɛn nata don zuye kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn an ka dɔgɔkun in banni makɔnɔ ka da kan mali la nin n'a ɲɔgɔnna kow mana daminɛ a ka ca a la fɛ malidenw be waati labanw de kɔnɔ sennantolatan kanubaw kɔni sigilen be ni tɔgɔ fila de ye fɔlɔ u bolo o mɔgɔ fila kɔni n'u tɔgɔw di walasa ka mali sennantolatan federasɔn kura k'o ɲɛmaya ɲini o tɔgɔ fɔlɔ o ye sala babi ye tɔgɔ filanan mamutu ture n'a bɛ wele ko bavieux hakilinajigin na ba fila tan wolonfila san na o mɔgɔ fila de tun bɛ ka mali sennantolatan federasɔn ɲɛmɔgɔya ɲini voa bambara tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawele kala nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna ni chek tiyero fɛ a dir'aw ma mariam tarawele mohamɛd ture modibo danbele ne yɛrɛ kajatu tarawele fɛ n'ala ye waati wɛrɛ jira an na